There were 2,364 void votes, pres- representing 2.8%. There were 81,552 valid votes, ndipo mavoti amenewa ayenda motere kukaronga. Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, 5,249 votes. Thokozani Manyika Banda 669 votes, Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai 617 votes, Dr Lazarus Maccarthy Chakwera Malawi Congress Party 19,072 votes, Kamuzu Chiwambo Peoples Transformation Party 444 votes, Adil James Chilungo Independent 163 votes, Cosmas Felix Chipojola, Independent, 174 votes, Dr Dalitso Kabambe, utm, 6,867 votes, Atupele Austin Muluzi, United Democratic Front, 824 votes, Professor Arthur Peter Mutharika, Democratic Progressive Party,

Patriotic Citizens Party 47 votes, Smart Mulumbe Swira Independent 71 votes, Milward Tobias Independent 29 votes, Dr Michael Bizwick Usi Odya Zake Alibe Mlandu 265 votes. Tsopano tipite ku Kasungu kumeneku amene analembetsa mkaundulatu wa voti 345,041 ndipo anthu okwanira 236,250 ndi amene anatuluka ukaponya voti yawo imene inali 68.5%. Mavoti osavomerezeka anali 7,515 imene inali 3.2% ndipo amene ana mavoti ovomerezeka anali

Dr Lazarus Mccarthy Chakwera Malawi Congress Party 160,210 votes Kamuzu Chiwambo Peoples Transformation Party 803 votes Adew James Chilungu Independent 365 votes

Dr Michael Bizwick Usi odya zake alibe mlandu 731 votes. Tsopano tipite ku Mchinji. Kumeneku anthu amene analembetsa mkaundula wa voti anali 252,605 ndipo amene anatuluka

Smart Mulumbe Swira, Independent, 55 votes, Milward Tobias, Independent, 119 votes, Dr Michael Bizwick Usi, Odya Azake Alibe Mulandu, 376 votes. Tsopano tipite ku Dedza.

district blantyre district council kunali anthu okwanira 166,739 amene analembetsa mkaundula wa voti ndipo amene anakaponya voti yawo mwa anthu amenewa anali 138,086 imene inali 82.8 percent mavoti osavomerezeka anali 3,000

Dr. Michael Bizwick Usi, odya zake alibe mlandu, 71 votes. Tibwere tsopano ku Lilongwe District Council. Kumeneku anthu amene analembetsa m'kaundula analipo 826,779 ndipo anthu okwana 617,030 ndi amene anatuluka kuponya voti yawo imene inali 74.6%.

Phunziro Mvula 444 votes, Frank Tumpale Mwenefumbo National Development Party 341 votes, Dr Kondwani Nankhumwa People's Development Party 660 votes, Jordan Sauti,

Tsopano tipite ku Chiradzulu. Kumeneku amene analembetsa kaundula wa voti anali 146,878 ndipo amene anatuluka kudzaponya voti anali 127,545 imene inali 86.8%.

pamenepa ndi pamene tamalizira ma khonsolo athu mmene mavoti tawerengera tinafotokozera kuti chisankho chathu chinachitika mma polling station 15148 ndipo anthu amene anabwera kuzaponya voti ndinafotokoza kuti anali 5,502,982 imene inali 76.4% ya iwo amene analembetsa mkaundula wathu wa voti ndipo mavoti athu osavomerezeka anali 155,225 imene inali 2.8%. Tifotokoze kuti zotsatira zathu timawerengetsera ndi voti imene kandideti wina aliyense wapeza. Ifeyo timangowerengera kuti mavotiwo ayenda motani malingana ndi mmene anthu aponyera voti Cholinga ndicho kuti liwu la wina aliyense lithe kuyankhula ndi voti yake ndipo ndi voti imene imalunjika kuti chisankho chathu chayenda motani. Ndiye tikaphatikizira zonse zimene takhala tikuwerengera Kuchokera pa tsiku lija tinayamba kuulutsa zotsatira zathu kufika lero, mavoti ovomerezeka analipo 5 million fa, th, 5,347,757 ndipo mavoti amenewa ayenda motere. Dr Joyce Hilda Banda, People's Party,

Akwame Bandawe, Anyamata, Atsikana, Azimayi apeza mavoti okwanira 40,052 imene inali 0.7 percent. Dr Lazarus McCarthy Chakwera a Malawi Congress Party apeza mavoti okwanira 1,765,170 imene inali 33.0 percent. A Kamuzu Chibambo a Peoples Transformation Party apeza mavoti okwanira 17,274 imene inali 0.3%. Adil James Chilungo, Independent, apeza mavoti okwana 8,462 imene inali 0.2%. A Cosmas Felix Chipojola, Independent apeza mavoti okwanira 8,638 imene inali 0.2 percent. Dr Dalitso Kabambe a chipani cha UTM apeza mavoti okwanira 211,464.

A Phunziro Mvula a Independent apeza mavoti okwana 9,378 imene inali 0.2 percent, a Frank Tumpale Mwenifumbo a chipani cha NDP apeza mavoti okwanira 5,354 imene inali 0.1 percent, Dr Kondwani Nankhumwa a chipani cha Peoples Development Party amenewa apeza mavoti okwanira 12,251 imene inali 0.2 percent. A Jordan Sauti a Patriotic Citizens Party apeza mavoti okwanira 2,196 imene inali 0.04 percent. A Smart Mulumbe Swira a independent apeza ma voti okwanira 1,848 imene inali 0.0%. A Milward Tobias a independent amenewa apeza ma voti okwanira 2,086 imene inali 0.04%. Dr Michael Bizwick Usi, Odya Zake Alibe Mlandu. anapeza mavoti okwanira 16,922, imene inali 0.3 peresenti. Timafuna titsimikizire mtundu wa Malawi kuti Komishoni inawunikira ndondomeko yonse malingana ndi malamulo ndipo mukuwona kwathu ndi kuwunikira kwathu tawona kuti chisankhochi chinayenda bwino.

Tifunire zabwino iwo amene asankhidwa ngati a President komanso a Vice President awo. Mwasankhidwa ndi anthu a nzika za dziko la Malawi kuti muwatsogolere ku tsogolo labwino. Mwapatsidwa udindo waukulu. kuti mutsogolere dziko ili kuti chitukuko chathu chipite patsogolo mu zaka 5 zimene zikubwerazi. Kupempha kwathu kwa ife ku Malawi Electoral Commission ndikuti mugwira ntchito yanu mochilimika komanso moyenerera kuti anthu amene akudalirani pokusankhani pa chisankho ichi simuwakhumudwitsa koma mukalimbikitsa kuti muwalamulira malingana ndi malamulo komanso malingana ndi kufuna kwawo. Kwa iwo amene sanapambane pa chisankho ichi, kunena kwathu kuti ichi ndi chisankho chimene a Malawi achita, chilandireni momvelera. Tinafotokoza kuti chisankho ndi mpikisano, kumakhala ena opambana ena osapambana.

Code of Conduct yathu inapempha kuti kwa iwo amene sapambana pa chisankho ichi adzavomereze zotsatira ndipo ngati pangakhale vuto adzagwiritse ntchito njira zimene zilipo pa malamulo kupita ku mabwalo a milandu. Tithokoza a Malawi onse chifukwa chosunga bata ndi mtendere mu nthawi iyi. Malawi wathu ndi mmodzi takhala tikunena choncho ndiye kupempha kwathu is that we will continue. to maintain peace and calm amene tikusangalala tiyeni tisangalale osati monyoza ena tiyeni tisangalale momangilira dziko lathu to every Malawian we wish to say that what binds us together is the fact that we all are Malawians.